ndị be anyị nnọọ nụ nnọọ nụ nke onye nke onye dịla ogbuefi ogbuefi nụ ọkpa ọkpa na ojiogwu ojiogwu nụ daalụkwanụ ka ụnụ si pụhakwa n'izu ni sị ka ụnụ nụọ ife anyị ekwukwe ee ka anyị si kwu n'izu gaanị bụ na anyị akọwa ife afa igbo anyị pụha na ọnụ oyibo ka ụmụ anyị ndị anụ na ọnụ anyị ọfụma wee ma ife afa anyị pụha na ọnụ oyibo Wa- ha af- kwa ma ife afa anyị pụha ya ekenyezikwa ha aka agwụ ụdị afa afụ maka ọha ma ama ụmụ kpọmọ ha ji stone ji paper and so on. ma ọ bụ na ama ife afa anyị pụha bugharịa agwụ afa ndị ọnụ anyị ka anyị sikwu n'izu gaanị ime nkọwa afa anyị ka anyị nọkwa na izu ni. ee biko anyị kwụsịa na ụnụ anyị chịpụ ụnụ gwakwa ụmụaka na wajekwe n'eti anyị ọzọ kwa aja agahụme nke izizi gahụme nke abụọ gahụme nke atọ kọwahasịa wa ọfụma ka anyị jezikwa na bọọdụ anyị ka anyị maa ka o si dapụha na izuzu bene bụ bọọdụ anyị afụ dịka ka anyị si kwu na izu gaanị nke bụ nkọwa afa igbo na oyibo Nke bụ nkọwa afa Igbo na oyibo. What is the meaning of your Igbo name in English? What is the meaning of your Igbo name in English? Ya ka anyị kwu na izu gaanị ya ka anyị sịkwara ka anyị kwu na izu ni ka anyị wee maa ya ọtụtụ afa ndị mmadụ ka anyị sikwa ekwu mgbe a sị na ọtụtụ ife eme ndị mmadụ ji agwụ ụdị afa ha agwụ ife ebughị ya na-egbu ife eme na family unu ka ntọala family unu si jee ife emeni nọhumeyu bụ onye agwụ afa ife emeni ka tupu amụ nwa ka ọ bụ oge amụ nwa ka ọ bụ amụsị nwa ife ndị ni re ife ndị a- a- edui na afa eje ka agwụ asịkwa nke ọzọ bụ ka ka okwu ego na- e- na akụnụba si eje ife ndị ni re ndị a- a- ame agọsị ụdị afa esi ọnụ apụ ha ekwere na family history what has been happening in the

anyị enye ụmụ anyị ka ọ bụ anyị enye ụmụnne anyị ndị nọchiri anyị ma gbasara ji agwụ afa abazikwa ka anyị mekwa ka ụnụ mara dịka ka anyị sikwu n'izizi bụ na ọtụtụ many of our names are, are in shortened form they are in shortened form wee bee na-ewe mkpirikpi wa akpọrọ ya mee afa ụfọdụ ji na-ewepụha ife kpoguru bụ ntọala wa ife kpoguru bụ the real meaning of afa afụ maka ibe ene na etiti ibe ene na etiti ka ozizi sọ ịkpọ ọya ewepụha ife onye onye gwụ afa afụ bu n'uche gwa dịka asị short form of onye dịka onyeka onyeka bụ short form of onyeka chukwu onyeka chukwu mana ịkpọazisi onyeka onyeka ebe na na o wepụha na ife kpoguru so ya bụ afa nke ọzọ esi donkwu donkwu mana afa afụ ife ọ ka bụ onye edu nkwu onye edu nkwu ya bụ afa afụ ịkpọdụ anụ so na ọ bụ ya bụ ife anyị chọpụtara n'ime n'ime ụfọdụ afa ndị anyị azasị na ụfọdụ me- ọ- ọtụtụ n'ime ha, anyị akpọdụ ha they are- they have been shortened they have been shortened you see the interpretations here may not may have not been 100% correct to you this is due to dialectic variances and pronunciations Please pardon us where such is observed, but point it out to us for inclusion. Ọfọ ka anyị si akọwa afa ndị n'Igbo. Olu ike ju na ya afọ, olu ike bụ na n'olesi na ọ bụ narị ọkụ aka sikwa. Ife ndị na ife ebugharị bụ ka a, ọnụ anyị ikpe anyị si egbegọm ọnụ asụ asụsụ ya na ka anyị si akpọ ife wa bụ ndị ebughe na nwancha afọ ama daba ka i si loo. ofu bụ na ọ bụ ọnụ egbegọm ọnụ n'ụzọ iche iche akpọ ụfọdụ ghara ka e si onye ka chukwu ni ee onye ọzọ zikesi ee onye ka mmadụ so na anyị interpreti onye ka chukwu nke kwa ife o bu n'obi bụ onye ka mmadụ ebe na na ebe na na ọ bụzi na so wele obi umeanị wee ka anyị si meme enwezikwa nke ị fụ ọ dabasị na nke ọ bụ nke ị fụ ị chọ ka anyị ti ime ime ka anyị

gift from God. That is the real meaning. Chukwu chetem is a gift from God. Nke ọzọ bụ egbe ọnụ ayị eri ọkwa. Egbe ọnụ ayị eri ọkwa. Sound of gun from mouth cannot fail. We say that easier said than done. It's easier said than done. Nwa aghọdụ child catches you from falling. Children are safety net for the parents. Nke ọzọ bụ akụ dị Akụ dị ụnọ zukwe. Akụ dị ụnọ zukwe. There is also wealth at home. If you can as well make it nearby. Can as well make it nearby or at home. Nke ọzọ bụ ogbe echine. Ogbe echine. Market will not be extinct. My lineage will not end. My lineage will not end. Ndị ọzọ bụ Ndị mmụọzi a, ndị mmụọzi a, where are the spirit? Let the higher authority intervene. Where are the spirit? Nke ọzọ bụ seji okwu talk is in God's hand and surrender to higher authority. Nke ọzọ bụ okwu okenye echele okwu okenye echele the talk of a man awaits him whatever you sow you shall reap. Nke ọzọ bụ ka wa ekwuna ka wa ekwuna however they say it I will be vindicated. Nke ọzọ bụ njọ ka ịdị evil spread faster than good so avoid evil. Nke ọzọ bụ Badị Badị father is still alive my shield is here my shield is there my shield there were asị Badị dịka ka esi amak Badị na akwụkwọ ọrụ na akwụkwọ he ọ na bad bad baa father is still alive my shield is there nke ọzọ bụ nwa ka alọ nwa ka alọ nwa ka alọ child is heavier child is more important nke ọzọ bụ nwa ka nwa ka ogo nwa ka ogo child is bigger child is more important also nke ọzọ bụ eze agwụna eze agwụna kingship has not ended there is a king there is a king or here comes a the king nke ọzọ bụ usedume usedume god help god help do it god i surrender usedume i surrender nke ọzọ bụ ike mefuna my power is not lost i recover my strength i recover my strength isi awele lucky head you are favored you are favored O- odide bụ odide bụ ọnwụ odide bụ ọnwụ this is a seat cut from tree stump this is immovable odide bụ ọnwụ nke ọzọ bụ mmụọ ka ọgwụ mmụọ ka ọgwụ spirits are more than medicine the spirits are the power behind medicine

ụzọ echina road is not closed seed of continuity ndụ bụ isi life life is head being alive is more important iwe ka ụba envy is much enemies are all over onye ji ọfọ who has the spirit of life who cannot die onye onye bụ ashi who decide my fate who is my god ụwa anyasị ka mma

Chu Chukwu ji ndụ God holds life it is only God that can kill. Chiejine wa Chiejine wa akalụ ụbọsị. If night has not come, you cannot write off a day. Be patient, there's still hope. Ajụmụka, I refuse gossip. I am not moved. Ndoka, Udo ka mma, Udo ka mma, peace is better. Choose peace.

nke na anyị mewe ka anyị wee n'ofu jide aka oge ọzọkwa ọ rịkwa mkpa anyị wehekwa ọtụtụ afa ndị ọzọkwa ka ụmụ anyị wee maa afa ndị anyị agụ ma ife ọ pụha na ọnụ oyibo and nsha na ọgwa na ịmụ ha n'ofu ife ka ọ bụ mkpụrụ na-abụ n'ife anyị kwụsịtara biko bitienu anyị aka na YouTube anyị so that anyị- onye we nw- anyị we ama na ụnụ akwado ife anyị ekwu ma were anyị emewanye emewanye ọzọ ndị be anyị our uh, uh, uh, boys and girls please subscribe to this channel so that we know you are supporting us and so that next time whenever we bring out any other e- episode you'll be one of the first to get notified. Uh, we will continue in this mood. Next time we begin to talk of other things. We talk of uh, numeracy in Igbo. Uh, bido ịgwụ ọnụ ngụmọnụ n'ụzọ dị iche iche be anyị agwụ ọnụ si be ni rue 100 n'ọnụ anyị ee gwụọ 100 rue ihu 100 rue azụ be anyị agwụ na ife ndị ọzọ dị iche iche ee mana ngụmọnụ mbọsị ka anyị ga-eweghe na izu sokwa anyị daalụnụ shinne chukwu gọzie anyị onye na nzere onye na nzere udo dịrị ụnụ n'afa jizọs